jaama ọtụtụ ngelu nenwe tv jaamalụ nenwe obodo la ala ọ mụrụ mụ asị m eri erikwelu ogbuzuru ogbuzuru ụlọ mụ na asị nwe jikọ ka onye chiru ya zarụ ya dụ onye ukwu mma dụ onye tamasịla mbọ mma ndị be ya ivọma ivọma hụ laza ka nla ka mbụrụ nenwe mụrụ mụ asị ka m gọọ ọfọ ke ụtụtụ nge tee dọrọ bụ ụtụtụ nge fraịde avịa nkwọ bụrụ mkpụrụ ụbọchị elọ l'ọnwa labọ nwa akiri na nna bụkwa ọnwa isii l'ibe nenwe lahụlabọ ọgụ prọgụl ebọ n'aka ndị bekee onye na-ekwu bụ nwa ulu maazị chukwubuike ajụ ka e jikwa eze mmụọ marụ bụ nwata ụmụ ụlọ egwụlọ ọma atụla eji ekpe uhueze nenwe lọ la abuja gara ya ọvọ ọjị ke tee dọrọ nenwe mụrụ m asị m na ya na-azụ ga avịa ala m ga avịa el akpata ekụla ekala akpata ha eye ụzọ labụrụ ụzọ mmiri abụghị ụzọ nkụ eladụ ga echi bile echi la-agwụ ha agwụ ana m arịọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atachi ma azụ anwụchi egbe bere ugo beru ke sị ibe ebechazi nke akacha gị makara nga ọ la-ebe ana m arịọ ifeọma mere onye mere ibe ya ekere gbakwara m ya gbara nwunye di m asị m eka dịkwa nje ama akọrọ onye pa ya chilala amụta nwoke amụta nwaanyị ezigbo mmeka ihe azụwa ilewa ihe nke ala etibu nkwele ọnwụ were were ọjị ọma a kpọkuo chineke nna kele igwe kee alị la-akpọku alị nenwe obodo laalọ ike ukwu na agala ukwu refengere nenwe nji lachi ya malite njem chị ụmụ nenwe niile n'oge rukwe ha bịa para ọjọla atala ogbe saa ebe ụmụaka ha atala ibe sọsọrọ ya hụ na mkpụrụ obi were ọjọla ara onwe ka e nwerekwe ya onye sọrọ sawara je wee chike kpọọ ya wee jee kwe nwere ajụjụ ma kpee nwere ajụjụ ya la nwere onye hụ mere njọ erirekwenye echekwa m ọjọọ mara ife akakịrịfe mgbe nwere chị ụmụ nenwe niile nwere onwe na atụfụla agbara niile n'aka ji ọgwọsala ọgwọsala ndị akpọ ya onye jọba ya chineke nna ezigbote nkọcha na mbuli elu ụzọ ọbụla ụmụ nenwe si akpata ife na-eribe ụzọ ọma ndị na-akọ ọrụ ugbo ndị na-arụ ọrụ aka ndị na-azụ avịa ndị na-amụ avịa ndị na-amụ ọrụ ndị na-agba bọyị ndị na-eje akwụkwọ ndị bekee ụdị ọbụla Ndị achakwabara sekuriti ụdị ọbụla malika lọrụ ndị ezumike nka abụrajabụka niile aragbanye n'ego ojuku ejikọjara arịọ chineke na ifere gị Nenwe ije mmalite njem jikwa nri nne Nenwe gbara ọla ego jife ndị jọm ọla jọm ma jife ndị ogbu mma jife ndị ọṅụ ọbara jufere ndị ntọrị wofere ikwu ofere ya anya ụfụ jife ndị mkpa ya ya ndị ajefefe ndị la-achị efi were ifere anya gọzie ụmụ Nenwe ni na ngiri na ịlọ ụlụ bịa ifeọma bụọ nke na-abịakwute anyị ke ọjọọ gbatịa aka asị m ngọrọ nwata ndị nwere ọtụ akala igwe bụrụ etiti ihe ifeọma bịara anyị niile egwu ọnwale ibe na nne na nna ifeọma jekwa anyị niile nchegbara ka asị m ebumnobi Nenwe ji mee ya bụ ụbọchị ke Nenwe gara aga na Abuja ya gbafụta ife ka anyị mara onwe anyị maka udo onwe anyị ngụ Nenwe evere onwe ka anyị gbara onwe anyị ero ya dụrụ m na-enwere mmadụ eke dụrụ m na-enwere mmadụ orie dụrụ anyị niile na afọ ma na nkwọ anyị niile o ise